Okay, naika post ina yake pa Facebook kunena kuti panopa muone achinyamata ambiri nkhani ya kulima farming yafika pachimake panopa uli mu fasho aliyense akufuna alime amba ati anthu akumachoka ku Lilongwe kukalima 1 ekala ya soya ku Kasungu ku Mchinji why chifukwa choti aona anzawo ndiye kuli mafana enaake oti akugaya ndi zaulimi achina Daud Kayisi eh? pali mfana wina pa facebook muone Daud Kayisi pali mfana uyu mezuwa uyu ndi fanzi yoti ikupanga za serious zaulimi okay tikuthokoza magayi ngati awowo popanga inspire anthu ambiri kuti alowe mu ulimi ndi anthu akunena zambiri kunena kuti ineyo ndalima ndikudya ine chaka chinochi sindigula chimanga fine koma moto mbaya akuti ulimi usamakhale wa aliyense nde mundimvese kaye bhobho osamangosusa ine ndalima hmm? uyo asakuphunzitseni muzilima ayi ayi okay Kulima ndikofunikira makamaka ku Malawiko kulima ndikofunikira koma zoti munthu aliyense munthu akugwira ntchito ku World Vision munthu akugwira ntchito ku Capital Hill kumanyamuka pa kagalimoto kupita kwina kwake kukaononga nthawi kulima ndi kutayisa nthawi ndi kutayisa ndalama mukamazapanga calculate ma profit amene mwatenga polima soya matumba 20 mm? supervision fetereza kupita kumenekoko nde mafuta achakwerawa mm? uzapeza kuti mwaononga ndalama zambiri ndi nthawi mwalowa ku exhaustion palibe chimene mwapindula okay nde funso nkumati nde tipange bwanji one dziko likufunika ulimi two mukuti tisalime nde titatani okay ine ndikupanga propose kuti Ulimi musiyile anthu amene akupanga zimenezozo 24/7 kuli mafana achoka ku Bunda kuli mfana uja ngati njan, ndani uja Daud Kayisi uja ndi oti anali ku Poly mm? ndi oti anali ku Poly koma za ulimizi walowesa ndalama zambiri komanso nthawi yambiri effort yambiri tinganene kuti ndi profession ndi mfana winawake uja ndi mmeziwa banda eh? mfana woti anatani ana anachita kupanga study zomwezi, mm, anachita kupanga study zomwezi za ulimizi then mafana kukhala madolo chimene chingachitike ku Malawi ndi choti anthu amene mukufuna kulowa ku ulimi koma mpata wolima mulibe malo ambiri olima mulibe ndalama zambiri mulibe mutenge ndalama zimene muli nazozo ndikupita kwa anthu amene akulima mwa kathithiwo ndikukapanga invest. Ndi zimene anthu amapanga ku mayiko ngati ku America. Mwamva? Company ya Google imadziwa kupanga za search engine, Apple imadziwa kupanga mafoni. Mwamva? Anthu wamba amakagula stock pa stock exchange paja ndikupereka ndalama kwa Google. Google itenga ndalama zija kukalowesa ku RD. imene research and development akapanga AI AI ijayo ndikupanga ndalama anthu ambiri agula stock ya google value ya google ikwera inuyo monga anthu amene munagula stock ija kalekale ndalama zanu chimodzimodzi ndiye mupange chani mutenge ndalama mukampatse munthu amene akulima munthu amene akulimayo Atenga ndalama zija kukaziika pa munda kupanga zoti alime zinthu zambiri. Inuyo muzagawana ma profit. Zikupangirani save nthawi, zikupangirani save ndalama, zikupangirani save exhaustion, zikupangirani save zinthu zambiri komanso musiya munthu amene ali dolo apange zinthuzo. Mwamva inuyo mukudziwa kodi kalimidwe ka chani ka ma watermelon amati chani chi- chi- pachiTum- pachiTumbuka amati chimwa madzi. Mukudziwa zimene amapangira grafting inuyo. Mm? Ndi asiyeni ma professional apange zimenezi. Amalawi tisatengeke chigulu zinayamba zimenezi nthawi ya mabureau eh? nthawi imene eh, ma- mafoni akubwera kumene. Aya amene mabureau amavuta. aliyense amasegula mabureau then kenako aliyense amasegula mabarber shop kunalinso freezits aliyense kumagulitsa freezits mm? zinthu zija ndikumafa ifa ndikumafa ifa ndikumafa ifa sizimafunika kutele lowetsani chuma kwa munthu mmodzi munthu mmodzi uja athamange nazo ndi a Diana anakomenta kuti ase zinthu izizi vuto lake ndiloti chani ndi trust munthu uja mm, sakhala wodalirika iyayi sakhala wodalirika iyayi kunena kuti ukampatse 5 million munthu oti sukumudziwa mm, atha kudya ndi pamene pamafunika contract ija kusainirana bobo okay for example ineyo a Diana akanandipatsa list Kuti apapa pali munda waukulu mwakuti, tikalima mbewu zakuti, palo pafunika ndalama zakuti, ndalama zimenezozo zigwire ntchito mwakuti, mwakuti, mwakuti, then tikuyembekezera kuti tikolola zakuti, ma profit akuyembekezeka kuti akhala akuti. Mwamva? Nde inuyo musaina contract ija. Then kaya mupeza njira yanji kumakapanga monitor. mm? kaya mwalima chani ma watermelons ndeti mupita kumunda kuja kumakaona ma expected chani outcomes mm? nanga si ndi, ndi, ndi, ndi, ndi shareholder in that way eh? trust ikhalapo komanso contract yasainidwa zili zonse zili pachimake ndiye mumafunika kusankhana anthu oti mukudziwana mwina munali kusukulu imodzi mwina ndi anthu ena gulu la ku capital hill kulowesa ndalama kupeza ka munthu olo kupeza munda kukupanga renti mutenga munthu third party akalime munthu uja ineyo kungomupasa chani kungomupasa dola ndi zimene ndikunena ineyo koma zoti aliyense avaye payekha hmm? aliyense akalime aliyense akalime kusalima munda hmm? ndikuti ku Lilongwe rural wagula kena kake akalima kumene tichimanga kake kako mulonda ma ma goals amene mumapanga realize at the end of the day very insignificant very dismal ndiye mverani madolo akamakuuzani zinthu zinazi mm -hmm. si udolo amati amati pa- pa- pali pali chani pali proverb iyi amanena kuti if you want to go far mm, nyamula nzako kuyenda wekha si udolo kuyenda wekha si udolo nde mungopeza ma controls mungopeza anthu mungopeza chani pena pake moti mupange invest koma zoti aliyense apange invest mu, mu, mu chani mu farming for example right? Kodi inuyo pa moyo wanu chilichonse mungapange panokha? Hmm? Malaya akuyenera kupanga ndi anthu ena, hmm? chakudya akuyenera kulima ndi anthu ena. Inuyo pangani focus pa chimene mumatha, chifukwa choti inuyo galimoto yanu simungapange service nokha. Inuyo munyumba mwanumo mukalowa nsikidzi simungazithetse nokha. nde chilichonse mumafuna mugwirepo mugwirepo in the end amati chani jack of all trades master of none simungakwanitse chilichonse mm? siyirani maprofessional apange zinthu zimene amaziziwa mm? amati munthu amene muzimuopa si munthu amene amaziwa mastyle ambiri a kung fu koma munthu amene wamaliza kuyidziwa style ija ya kung fu iyi mm? imodzi ndekuti munthu amene ndi dolo woopsa so as, as you can see kuti manyumba amene amamanga ndi ena mabricklayers amapanga za bricklaying hmm? koma inuyo mukaweruke kuntchito kumakanyamanga nyumba kumakagula simenti kumakapanga chani eh, munthu wake uti nde ndi zimene tikunena ndi zimene tikunena kunena kuti sankhani maprofessional apange zinthuzi nde ulimiso muwasiyire anthu ena azipanga inuyo muzingoyikako ndalama that way museva nthawi museva nda- museva ndalama museva chani ah, ah, ah, energy chifukwa choti sizima- sizimaoneka ngati kuti mukuluza nthawi koma kuthamanga kupita kumunda kuthamanga kukapeza aganyu kuthamanga umakhala munthu ukuononga nthawi koopsa anyway ndine moto mbalaya ndimafuna anthu aziganizaso kachikena nde ndimapanga ndi mavidiyo ambiri angati like and subscribe cheers